salamu ala rasulila an balima silamɛw asalamu aleykum an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka arajo unité lamɛn nin waati na san 1.6 ka bɔ sirakɔrɔ megitana site la la voix de chek ahmad tijan ayiwa bi fana an ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔna na jamukan min ni a b'a kalama an ka seku an'an ka wajulikɛla alhaji shek mamadu konate shek madu konate an y'a fɔ cogo min na ale wajulikɛla ye a sigiyɔrɔ bɛ bɛn yirimajɔ yɔrɔjanbugu ma an y'a kanu ka gɛrɛ a la ala y'a fɔ an ɲɛna alikuranɛ kɔnɔ ko ale ma cidenba muhamadu ci foyi kama fo n'a y'a bɔ la kisi ye lafiya hinɛ ka ɲɛsi danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o tuma an ka kan ka cidenba muhamadu waleɲuman dɔn an gɛrɛla karamɔgɔ shek madu kunate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an ye sigi damadɔ kɛ kira kan sɔli a ye nafa tan ani fila fɔ an ɲɛna insha allahu tabaraka wa taala

eh, an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da ala min sɔnna ka aw ni ne sigi nin kɛnɛ barikama in na nin waati sanuma in na an bɛ ala fo o la ka barika da ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a ɲɛsin an kanubagaw ma minnu bɛ su ni tile u bɛ an lamɛn aw ka arajo unité sanfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn fana ka sin an dɛmɛbagaw fana ma bon ala ka jɔn ɲuman minnu sigilen bɛ n'u ka nafolo tɛ taa sira foyi kan ni ala ko dama tɛ an b'a ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ala ka nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen an bɛ tila ka foli segin ka na studio kɔnɔ yan k'a ɲini ala fɛ baara in ala ka taga ɲɛfɛ minnu bolo bɛ nɛgɛ la ani minnu bolo bɛ mikoro la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an tɛ ɲinɛ an ka seku ba kɔ an'an ka ɲɛmɔgɔ ba ni o de bɛ ditali ka fara arajo in baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka mun fa hayidara ni lideri cɛba bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw bisimila ni ala ka jɛn ye ayiwa shek kunate an y'a fɔ cogo min na fɛn min ye sɔlatu ye ale nafa i ye nafa tan ani fila fɔ an ɲɛna i ye layidu d'an ma k'a fɔ i bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna biizinila o tuma an y'a ɲini an jɔla yɔrɔ min na inshallah i ka wuli ni an ye o yɔrɔ kelen na bisimila bon eh, alihamdulila nin kan ka kɛ an sigiko sabanan ye kirakan sɔli kan eh, kirakan sɔli fɛn dɔ de don ala ye a ɲini an fɛ mais ala ye kirakan sɔli ɲini an fɛ k'ale yɛrɛ ala bila ɲɛfɛ terima faamu dɛ a ko inna allaha wa mala'ikatahu a y'a daminɛ allahu de la inna allah i k'a dɔn ala wa mala'ikatahu mhm. ani ala ka mɛlɛkɛw donc a y'a daminɛ a yɛrɛ de la mhm. a bɛ komi ala bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye mhm. a ye ne filɛ n bɛ kirakan sɔli kɛ cogo min a y'a kɛ ten donc ala ye kuma daminɛ a yɛrɛ la mhm. k'a ka mɛlɛkɛw d'a kan mhm. mun na mhm. parce que e yɛrɛ bolo adamaden ka hakili yɛrɛ la bonya na n'a fɔra ko ala adamaden hakili bɛ tila ka taa fɛn min kan n'o ka surun ala la kosɛbɛ o ye mɛlɛkɛw ye makolo ka to min n'o

mais ala ka jɔnw de don u bɛ ala ka yamaruya de kɔnɔ dɔrɔn ala k'a fɔ a y'a kɛ tan o y'a sɔrɔ u y'a kɛ ten maana bonya ni karama na mhm. n'i ye ala bɔ yen i hakili bɛ jigin mɛlɛkɛw de la olu de bɛ ci ɲɔni ka bɔ ala yɛrɛ fɛ yen mhm. ka n'a di a tɔgɔ ye di e, e, kiraw ma donc ni ala ye bonya fɔlɔ a yɛrɛ la ka mhm. tila k'a kun jɔ a ka mɛlɛkɛw la a ma dan o ma

ma ahammahu hmm? ale yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye hmm. adamaden bɛ hami fɛn min na hmm. est ce que nin bɛna se ka kɛ wa est ce que ne ti malo wa est ce que ne bɛ se ka nin ko in kɛ wa maana o hami min b'i la n'a b'i degun f'a bɛ mɔgɔ bana hami bɛ maa bana o

han aha allahu akbar lahara don mhm. kira ka somɔgɔ ko ti o la mhm. kira somɔgɔ y'an bɛɛ ye o ɔnkɛ kira somɔgɔ y'an bɛɛ ye maa o maa ni i bi ala fɛ i bi ala kira fɛ i ye kira somɔgɔ de ye mhm. o de la an ba ayisata a kɔrɔ don dɔ kira cɛ ka ɲi dawula b'a la n'a yɛlɛra i t'a fɛ a ka yɛlɛ dabila n'a ye baro daminɛ i t'a fɛ a k'o dabila ni kira ɲɛsinna i ma i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ kira ɲɛ bɛ e dɔrɔn de la kira tun y'o mɔgɔ de ye ayisata y'a lajɛ don dɔ a ko ni mɔgɔ min ye nin cɛ in sɔrɔ i ka cɛko juru tɛ ala la a ɲɛ bɔra a kɔntana ni alakira ye mhm. a wasara mhm. f'a ye kira ka sunɔgɔ tiɲɛ don dɔ a ye alakira kɔri a ko ya muhamad mhm. e ni ne filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan cogo min na est ce que lahara don an bɛ kɛ tan wa ɔnkɛ ɲininkali kan ka kɛ o ah, i muso dɔ furu diɲɛ yan lahara i n'a tɛ ɲɔgɔn ye ɔnkɛ e ni cɛ taara jahanama kɔnɔ ni muso taara alijinɛ kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn ye wa a tɛ ɲɔgɔn ye alijinɛ dun dɔnnibaga dɔ ko ten ko alijinɛ tɛ yen ko jahanama tɛ yen hmm. ko alijinɛ tɛ yen hmm. jahanama tɛ yen hmm. dɔnnibaga dɔ ko ten mais e yɛrɛ bɛna fara dɔnnibagaw kan sisan ka tiɲɛ d'u ma jahanama tɛ yen alijinɛ tɛ yen ayiwa bisimila adamaden ka baara de bɛ yen terima faamu dɛ allahu akbar kira ka sanna yɛlɛ la a taara alijinɛ lajɛ mɛlɛkɛw bɛ sow kan ka jɔ alijinɛ kɔnɔ mɛlɛkɛ dɔw u ye u sigi kira y'u ɲininka ko mun kɛra u ko an ka cɛncɛn banna an ka siman banna kira ko diɲɛ so jɔla u ka cɛncɛn ka ban u ka ah. siman ka ban alijinɛ kɔnɔ yan aw ka cɛncɛn banna a ka siman banna mhm. kira ye ala wele mhm. ala ko ɔhɔn cɛncɛn banna siman banna k'o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mhm. ni mɔgɔ min wulila ka nafila seli ka ala bato cɛncɛn ni siman nana kɛ n'i ye farida seli masɔnw bɛ jɔli daminɛ kɛ n'i ye sunkalo sun o bɛ dɔ fara alijinɛ i ka so jɔli kan n'i banna ka seli dun cɛncɛn banna n'i banna ka nafila seli cɛncɛn banna o tuma na alijinɛ tɛ yen mɔgɔ ka baara de bɛ yen faman ya amal miskala zarra khairan yara donc mɔgɔ ka baara de bɛ yen allahu akbar dɔw bɛ da alijinɛ du kɛnɛ na mhm, mhm, mhm. olu ti a etaji sɔrɔ mɛ dɔw bɛ yɛlɛ alijinɛ na fo fo etaji dan ah, ɛ ne min bɛ si ka ala bato mm. ani e min da b'i ka so kɔnɔ n'i ye eh. surafana dun i kunkolo ti kɔrɔta ah, e kɔni b'a dɔn ne ka si ka ala bato ne bɛ n to alijinɛ etaji dan na ka n mm. kun suli k'i lajɛ n ko cɛ i bɛ yan a bɔn o tuma na alijinɛ tɛ yen janama tɛ yen mɔgɔ ka baara de bɛ yen ni i banna mhm. k'i ta kɛ walijugu kɛ mhm. walijugu kɛ o kɛ janɛma so dɔ bɛ jɔ ka taa o mhm. walijugu kɛ o kɛ janɛma so dɔ bɛ jɔ ka taa mɛ ale so ti jɔ ka yɛlɛ dɛ ale bɛ jigi de eh. a dingɛ bɛ sele ka jigin o de la kɔlɔn dɔw bɛ yen kira ka sarayɛlɛ la a ye kabakuru dɔ bin kan mɛn janɛmɛ kɔlɔn kɔnɔ a ko ala ma ko nin ye mun ye ala ko a ma ko kabakuru dɔ talila ka jigin janɛmɛ kɔnɔ ko a sera a kɔnɔ bi de kumana ale ta a bɛ dunya ka taa alijinɛ ta a bɛ jɔ ka yɛlɛ kumana adamaden ka baara de bɛ yen mɛ ayisata kabakoyara a ko kira ma e ni ne bɛ cogo min na tan diɲɛ kɔnɔ ko ɛsike an bɛna se ka kɛ tan lahara wa kira ko a ma mɔgɔ ni ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ lahara mhm. an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mhm. an ka baro kɛ mhm. a k'o sarati tɛ somɔgɔ ko ye i y'a faamu k'a fɔ ne somɔgɔ de ye o t'a sarati ye a sarati ye jumɛn ye akisarikum alaya salata o kɔrɔ mɔgɔ min ka sɔli ka ca ne mahamadu kan mm. o de ne bɛ di to o ni ne de bɛ to yɔrɔ kelen lahara mm. tuma na ni kira somɔgɔ banna ka kira kan sɔli k'a kan mm. o t'a la ayi kira ye arabu de ye ni e farafintɔ ka kira kan sɔli de cayara e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ sheikh kunate ne b'a daminɛ allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim bisimila an falalen don a kan donc mɔgɔ min ka sɔli ka ca lahara don o ni kira de bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma na a y'o de fɔ ayisata ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka arajo unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek madu kunate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛ na kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a tilala k'a fɔ a ka hadisa dɔ la durratu nasihina na ko izajtama'a

ala jɔnw mhm. ka sigi kɛnɛ dɔ kan mhm. ka wuli ka bɔ baroda la komi e ni ne filɛ baro la cogo min ka wuli ka bɔ baroda la mhm. mɔgɔ si ma sɔrɔ ka soli kɛ ala kira kan ko i k'a dɔn k'an bɔra an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan mm. tuma na ni parfum bɛ adamaden la k'i diya ala ye k'i diya mɛlɛkɛw ye k'i diya ala kira ye soli de don nka an ka nin sigi in t'o la dɛ an bɛ soli kɛ sisan tuma na an bɔra jufasogoya la e min sigilen bɛ arajo kɔrɔ n'i bɛ k'a lamɛn mhm. soli kɛtɔ e fana y'a fɔ e bɔra a la tuma na e tɛ jufa ye bon o tuma na n'an sigira kɛnɛ kan mhm. ka wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la mhm. ka sɔrɔ an ma soli kɛ ala kira kan ko an bɛ wuli ka bɔ an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan o tuma na a tan ni sabanan mhm. o de ye ko sɔli bɛ kɛ sababu ye mhm. n'a bɛ sɔlikɛbaga yɛrɛ surunya ala la ala kira la sallallahu alayhi wa sallam mhm. tuma na an bɛ sɔli kɛ ka caya sɔli bɛ adamaden surunya muhamadu la n'i surunyana ala kira la an karamɔgɔ i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna tuma na o ye a tan ni sabanan ye solatu tan ni naaninan don kiyamu solati makama sadaka lizil usri o ye a tan ni naaninan ye kolo hakɛ min bɛ adamaden na ani fasasira hakɛ min bɛ adamaden na dugu jɛ o jɛ saraka kan ka bɔ kolo in kelen kelen bɛɛ ye fɛrɛma faamu de fasasira yirika de bɛ adamaden la joli sira fana bɛ ten hmm? kolow fana sigi sigilen don ɲɔgɔn na ten adamaden na nin kolo kelen kelen bɛɛ kan ka saraka bɔ hmm. bon saraka dun hmm. bɛ don adamaden ni masiba cɛ hali kulubalakaw n'u jɛra k'u ka bolisɔn daminɛ u b'a fɔ tu bisimila ye saraka bɔla ni saraka bɔbali u jɛra ko ma a tora jɔn ta la a tora saraka bɔla ta la Allahu akbar ah, o ye hali boli yɛrɛ sɔnbaga mankan ye hmm. donc o b'a jira k'a fɔ hmm. saraka ye fɛnba de ye e bi bɔ yan sisan hmm. gudɔrɔnda la ala k'an n'a cɛ janya mototigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma ou bien mobilitigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma minnu bɛ ko dɔn u b'a fɔ e a kɛra saraka minɛ ye e saraka bɛ bɔ don min a tɛ minɛ o don jaa ni saraka minɛna adamaden bɛ kisi o a ah? ni saraka minɛna mhm. mɔgɔ bɛ kisi saraka bɛ kɛ sababu ye mhm. ka adamaden kɔ kisi k'i ɲɛ kisi saraka bɔlaba a yɛlɛma ko wolonwula tɛ to janfa na hmm? saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la mhm. hali kafiri sɔnnikɛlaba kafiri fin mɔgɔ sɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ mhm. kɛ misiri koko dɔ ye mɛ i tɛgɛma ka gɛlɛn mhm. kana siga fiyewu mhm. jahanamaden don ne y'o masala surun di e ma don dɔ ala kira sigilen to la ala y'a wele ko n bɛna i ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn a tigi bi fɛn dɔn n b'aw bila ɲɔgɔn na tête-à-tête ni min sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba in y'i labɛn i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don subhanallah a nana a ko kira ma ko e de ye kira ye ala kira ko ahan kira ko e ye jɔn ye a y'a yɛrɛ fɔ kira ko a ma ko question tan bɛ n bolo ɲininkali tan mhm. n b'a k'i kunna i ka n jaabi a ko sisan mm. kira ko a ma e jugu ye jɔni ye mm, e jugu ye jɔni ye mhm. a ko mamadu ma mhm. ne jugu fɔlɔfɔlɔ ni n t'a fɛ o ka balo fiyewu mhm. e don mm. n t'a fɛ i ka balo yɛrɛ subhanallah ko a ni jɔni a ko a ni mɔgɔ tɛgɛ labilalen mm, mm, mm. ɛ kira ko cogo di mm-hmm. ne ka k'i jugu ye o bɛ faamu mɛ mɔgɔ min tɛgɛ labilalen don o ka mm-hmm. kɛ e jugu fana ye ah. cogo di a ko kira ma a ko i bɛ segin kɔ dɔɔni i ɲinɛna don min na

maa min tɛgɛ labilalen don a bɛ to a ka ɲuman na don dɔ jɔn dɔw bɛ ala bolo ala kira yɛrɛ ko ten ko inna lillahi ibadan iza aradu arada jɔn dɔw bɛ ala bolo n'u ye min ŋaniye dɔrɔn ala b'a kɛ bon nin kafiri sɔnnikɛlaba a tora a ka sɔnni la don dɔ fo a nana alajɔn dɔ sɔn o alajɔn dun n'o ye min fɔ ala ye ala b'o kɛ n'o alajɔn ko ala k'i kunnadiya dun aa tiɲɛ na o kunnaja bɛ kɛ o tuma na i bɛ kunnaja donc mɔgɔ tɛgɛla bilalen i jigi kana tigɛ a la fiyewu mm, mm. muso dɔw bɛ fatu mm-hmm. jiginni na mm-hmm. o de la jiginni ka gɛlɛn kojugu mm-hmm. tin ka gɛlɛn o de la ni muso sɔminna a yɛrɛ la n'a ye tamaroden kelen ta ka sɔli kɛ alahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wa salim k'o fɔ tamaro la siɲɛ saba k'a di muso kɔnɔma ma n'a y'a dun n'a ni dɔgɔtɔrɔso kɔni ka jan a bɛ jigi sira la

bɔnɛ tɛ jigin o du kɔnɔ fiyewu et puis o duden si tɛ siri ala ka danfɛn na alahu akubar alahu akubar ji ye nɛɛma ye dɛ kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ sigi u ka da la mhm. mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn sen ka mhm. jurufilen bila a la mhm. ah, ninnu sara danfɛn si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a sara bɛ bɛn nin ma ayi saraka tɛ min bɔ ji la ji ye saraka ye o hmm. karisa na an ka dumuni kɛ saraka don o de la ni maa o maa y'i wele halala kan k'a dun hmm. ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen hmm. o de la walidenw bɛ du minnu kɔnɔ aw kana fɔ a bɛ a ka denbayaw bonya k'u to yen olu bɛ min dun saraka de don waliden bɛ min dun i ka so ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen de don a bɛ continuer ka sɛbɛn i kun na fo tile bi naani ala ko ka nɔgɔ kojugu terima faamu de mhm. bon o tuma na mhm. setana y'o de fɔ ala kira ye mhm. a ko mɔgɔ min ka go ne ye kosɛbɛ e kɔfɛ ko o ye mɔgɔ tɛgɛla bilalen de ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛgɛla bila n'i ma saraka kanu kuma na ko tɛgɛlabila ye jirisun ye a ju bɛ alijinɛ kɔnɔ nka a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye jiribolo minɛ cogo o cogo kira nana a ɲininka o ɲininkaliw ka jan kira tilala k'a ɲininka k'o tuma na jɔni ka di e ye ni maa bɛɛ ye e yɛrɛ teri ye jɔni ye setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛla bilalen a ye teri caman fɔ mm-hmm. mais maa tɛgɛma gɛlɛn ye a ko ne teri ye maa tɛgɛma gɛlɛn o ye bakilu ye mm-hmm. yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye a ah, surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen hali n'i donna mori nasi barikow kɔnɔ o mm. hɛrɛ tɛ ɲɛ o bɛ ɲɛ n'i ka denbaya de ye mm. du o du dudenw n'a dutigi tɛ nisɔndiya ka yɛlɛ mm. o dutigi bɛ sa sɛgɛn la o tɛ hɛrɛ sɔrɔ nasi ko t'o la sɛbɛn ko t'o la. alahu akubar alahu akubar. ɛ k'a kɛ ni dutigi bɛ na n'i ka mobili mankan bɔra denmisɛnninw b'a fɔ ko kadafi nana. awɔ bɛɛ bɛ siran. e tɛ yɛlɛ fiyewu. awɔ ayi i b'i si kɛ sɛgɛn na. i b'i hakili t'o la a kɔrɔbɔ dɔrɔn mm-hmm. n'i bɔra n'i bɛ don i ka so dɔrɔn hali n'a kɛra lemuruba ye mm-hmm. denmisɛnninw bɛ boli ka min kunbɛ dɔrɔn a kɛ dɔrɔn mm-hmm. ala bɛ hɛrɛ d'i ma walahi i ka moriw ka nasi t'o las'i ma denbaya ka hinɛ o ye hɛrɛ de ye an bɛ ka taa an ka sɛgɛn dɔw ɲini yɔrɔ jan ayi n y'o de f'i ye hali mɔgɔ ka ala deli k'i si kɛ ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛdɔnbaliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ Allahu akbar na hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o mm, mm. nabila musa a tɛmɛtɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la mm. cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mm-hmm. mɛ musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa mm-hmm. musa taara ka tila ka segin ka na ka n'a sɔrɔ hali bi cɛ ten dalen dugu la a kasira ɲɛji bi woyo la ka bɔ a ɲɛda la k'a bɛ woyo ka bɔ wolo furancɛ de musa ko ala ma a ko nin mana kɛ jurumu o jurumu ye kan ka ne yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumu yafata ye jurumu min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa ne b'o yafa a ye mɛ min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bi komi polosi mhm. e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka n'a di ala ma mhm. ko a y'i ka mobili suɲɛ mhm. e tagalen kɔfɛ polosi bɛ se k'o bila wa ah, ayi polosi ta tɛ o ah, e de y'a minɛ ka taa ko a y'i ka fɛn suɲɛ e de bɛ se k'a fɔ polosikɛ ye a bila mɛ a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn o fɛn fɔ polosi ye ni polosi bɛ a ka baara kɛ tiɲɛ kan a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de ye donc o la jurumi dɔw bɛ yen mm. i bi ala wele f'i bi nɔni k'i daji la ala mm. t'o yafa parce que o ma kɛ ala la mm. bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni dama a o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la anw ka mɔgɔw ni minnu ye kɔrɔta daminɛ dɔɔni dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔntan ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i t'i hɛrɛ sɔrɔ mm. an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka arajo unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ migetana cité la la voix de chek ahmatijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek madu kunate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛ ma ka fɛn dɔ san ka don du kɔnɔ saraka don bɔn o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la kira kan sɔli tan ni sabanan de don e? ko di tan ni naaninan don tuma na ni nafaba in bɛ saraka la bɔn o tuma na ni nafaba bɛ saraka la mhm. ni saraka se tɛ e ye don ah, an kɔni tɛna pɛridi o la tan tuma na kira kan sɔli mhm. o de ye saraka ye Allahu akbar Allahu akbar n'i ko alahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wa salim mhm. i ye saraka bɔ mhm. ni kira tɔgɔ fɔra n'i ko sallallahu alaihi wa sallam i ye saraka bɔ

bɔn eh, tɔrika tigiw kɔni kunna diyara aa tiɲɛ na o b'a kan dɛ ah, olu b'a kɛ siɲɛ joli tile kɔnɔ hmm, hmm, hmm. sɔgɔmada fɛ siɲɛ joli wula fɛ siɲɛ joli ha kɛmɛ o ti wazifa u ka hadaraw la o tu wazifa ni faridaw farida bɛɛ kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ kɛmɛ a tɔrika sira jɛlen don dɛ sarakaba b'u bolo sarakaba b'u bolo wa maa o maa bɛ yen n'i bɛ sɔli kɛ kira kan c'est-à-dire i ti jigin saraka minɛ ye fɛn dɔ de ye n y'a f'i ye o don n ko fe la uruzi mɛnɛna mɔgɔw jɔra vɛriti bɔra mɔgɔw kɔntinena ka taga dɔ jɔlen bɛ fe kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn a dɔw yɛrɛ nɛn b'u ŋɛɲɛ dɛ n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ cɛ i ta ka bɔ ɲɛ a donna tan a bɔra tan dɔw nana portière sama dɔrɔn a bɔra ka bin jaa a sara dɛ subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara dɛ bɔn n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ tun bɛ nɛgɛso la mhm. ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi mhm. a bɛ fɔ cogo di ah, ko nɛgɛsotigi y'a faga ah, ah? n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ k'o y'a faga kuma na min bɛ kɔfɛ mhm. n'o ma maga a la fiyewu o de ka saraka minɛna m'a dɔn n'i y'a faamu bɔn saraka ye n'i saraka minɛna mm. i bɛ bɔ bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa mm, ten mm, kuma na kira kan sɔli a nafa tan naaninan ko a bɛ jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se tɛ maa min ye mm-hmm. teri m'a faamu de ɔ mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛmagɛlɛya la mm-hmm. ka kira kan sɔli kɛ ko saraka don a t'a ɲa a tɛ saraka ɲa e ye dɛ a tɛ saraka ɲa e dɛ nin yɔrɔ in faamuna nin kan ka walawala voilà min se b'i ye i b'o de baara kuma na fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ teri m'a faamu de bɔn o ye a nafa tan naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi al-khamisa ashara sababun liqadɔ il hawaij alhamdulillah oh, hali n'an jɔra yan sa a bɛ jɔkun bɔ k'i ka hami dilan hmm. ala ne mago bɛ nin ko in de la hmm. ala n bɛ papiye de nɔfɛ hmm. ala n bɛ nin fɛn in nɔfɛ kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye n'o yɛrɛ de bɛ dilan allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi

si bi kɔnɔntɔn fila sigiyɔrɔma saba sigiyɔrɔma saba nafila jɔko fila kɔfɛ jɔko fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de mhm. alahuma sɔli alali mɔsufi bilikarami wali judi n'i ye bi kɔnɔntɔn ni fila kɛ ah. i b'i tɛgɛ ja ala a kɛ muhamadu kosɔn i ka ne ka nin ko in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gudɔrɔn cɛ i bɛ taa i ɲɛ bɛ taa balifɛn dɔ la b'i ka san bi wolonfila bato cɛn kira min ma defo kɛ wo tɛ kira min na mm-hmm, mm-hmm. ala ye kira min mankutu o mm-hmm. dɔ y'i n'a cɛ ɛ maa b'i gulo sogoba biɲɛ na kɛra ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na n'i ko i bɛ taa don jamana faama ka so bi mhm. papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni ah. a mɔdɔmɔdɔli dama fɛ ah, baliku jɔlen b'i mɔmɔ ah. i t'a dɔn min don ɔ mɛ maaw bɛ maaw la ni n'o don mhm. u bɛ sɛjiw baleye ka bɔ sira la yiriko ye o de la ala y'o de fɔ mhm. eh, yusufa fakɛ y'o de fɔ ko wa adukulu buyuta mhm. min abwabiha mhm. a ye don sow fɛ sow da ko sow da fɛ ɛ n'e ma don so da fɛ e bɛ mɛn munumunu na kogo kɔfɛ ha ɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a k'a fɔ n sɔnna nin de don a salatu ala nabi Mm. donc ni haminako gɛlɛn dilali kama mm-hmm. i bɛ sɔli wurudi bi kɔnɔntɔn ni fila k'i ka hami jira ala la mm-hmm. ala a kɛ ala kira muhamadu kosɔn mm-hmm. i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni fila k'a fɔ ala a kɛ kira muhamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani fila ala a kɛ kira muhamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya siɲɛ saba Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ saba diɲɛ yɛrɛ t'o saba ye wa ee saba kunun mhm. bi sini Allahu akbar Allahu hmm? diɲɛ y'o dama de ye kumana i bɛ hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu ayiwa alahuma sɔli o de b'a kɛ hmm? o de la sɔli dɔ bɛ yen mhm. alahuma sɔli mhm. ala kasifili gumati ayiwa bisimila i ye gamu dɔn kɔni gamu n b'a n'aw karamɔgɔw fɛ gamu n'i ye gamu tila kɛmɛ mhm. ka kelen da o la mhm. o de bɛ bɛn hami ma eh, n mana faamu dɛ hami hami awɔ i b'a sɔrɔ haminako dɔ bɛ ne na mhm. ne bɛ se ka taga e fɛ yen a bɛ komi nin ko in kɔni bɛ ka ne hami dɛ moriw ka so de bɛ fa don o don o haminakow de kama o karamɔgɔ ni hami bɛ na dugaw b'o wuli o ni hami bɛ na o bɛ wuli mais gamu dun gamu tɛ lakali maa ye ayi i b'o lakali cogo di hmm? o y'i kelen kɔnɔnako ni ala ko ye n'o n'o taara woyo fɛ dɔrɔn jigitigɛ b'i faa a tɛ se ka fɔ mɔgɔ ye ayi gamu ka bon hami gamu tɛ fɔ maa ye o dɔw bɛ dutigi sɔrɔ hmm. a bɛ fasa a yɛrɛ ma ka taa a bɛ fasa muso b'a ɲininka eh, tɔntɔn mun bɛ yen a b'a fɔ foyi min b'a kan hmm. a ka bon hakili ma o ye gami de ye o ye gami de ye o gami dɔ ye jumɛn ye dɔ ye a ka wari d'i ma sini k'a bɛna wari minɛ a tigi y'i wele n bɛ sira la ka na i nana wari yɔrɔ ɲini i ma wari ye a wulira ka ban a dun wulila siga foyi t'a la a bɛ na koyi bɔn wari in sara ɲɛ si tɛ e ye mhm. wa a tɛ se k'a dɔn fiyewu danaya min y'a to n'a y'a d'i ma mhm. a tɛ se k'a dɔn fiyewu k'i ye dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu ah, o ye gamu de ye hmm. ah, i b'o lakali yɔrɔ min an karamɔgɔ hami ye mun ye aa mhm. ah, sinikɛnɛ an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛ n'a minɛ sinikɛnɛ o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ nka cɛ bɛ sira la a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye foyi t'a wuli sa foyi t'a lasegin a bɛ na e de fɛ a dun bɛna min na n'a ma kɛ i malo b'a la mais hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ k'i bɛn ka taa i terikɛ dɔw cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛna feere n jigi tugu ni nin ye mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mais déjà cɛ bɛ kari i kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ t'a ɲini yen bɔn a bɛ fɔ o de ma ko gami an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka arajo unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de cheick ahmad tijan an kɛrɛ la an karamɔgɔ cheick oumar konaté la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira na o de ye salatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan seli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca koyi mais nin y'a dɔ ye bon fɛn min bɛ se k'a wuli pewu ayiwa sɔli don hmm. alahuma sɔli hmm. ala kashifil ghummati alahuma sɔli ala kashifil ghummati aa an karamɔgɔ ayiwa n b'a ɲini ala fɛ ni hmm. mɔgɔ min ye nin ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ danga n'a ye ala k'i jigin a dingɛ kɔnɔ mɛ n'i y'a ta mhm. ne bɛ hami papiye ko de la mhm. ne bɛ hami furuko de la mhm. ne bɛ hami denko la n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tunkan fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔnna kama examen setɔ don n b'a fɛ ka pase n mago bɛ du la ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a barika i ye a bɛ wurudi dɔrɔn hmm. siɲɛ kɛmɛ wolonfila hmm. ani bi wolonfila hmm. ani wolonfila allahumma salli ala kashifil ghummati aha bisimila i bɛ wolonfila kɛ fɔlɔ ka bi wolonfila kɛ ka kɛmɛ wolonfila kɛ sanfara wolonfila hami y'i sɔrɔ k'i to o jukɔrɔ de o siga t'o la la shaka

wolonfila o bi don i ni kunɲɔgɔn don wolonfila balaw cɛ mm, mm, mm. n karamɔgɔ nin wurudi mm-hmm. jɔko fila kɔfɛ sura min ka nɔgɔ i ma mm-hmm. n'i tilara mm-hmm. i tɛgɛ jan ala ye hmm? ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de hami bɛ ne na ala n y'a ɲini i fɛ k'a ta ka bɔ n kan hmm? kuma tɛ yen o hmm, hmm. mɛ min ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'i tilala dɔrɔn n'i ye nin n filɛ ka dalu min di sa n'i ye a ala deli kɛ min b'a ko kɛ tik tak komi n'i ye kɔntaki mɛnɛ dɔrɔn anpulu bi mɛnɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten i ka bɔ sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten hmm. hmm. bon komi n ka la ala la o ko kelen dogo jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu hmm. o tuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan

i bɛ ala niyɔrɔ sɔrɔ ni kira kan sɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den ye tunga ye tunga de ye u bɛ n'i den bɛ tunga fɛ n'i hakili y'a sɔrɔ mhm. tamaroden kɛmɛ ɲini mhm. tamaroden kɛmɛ mhm. ne ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw ti tamaro dɔn bisimila kira isa a bamuso mariyama cɛ ma maga mariyama na o mm. mɛ ala de ko mm-hmm. mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaroju min filɛ ko mariyama ka taa tamaroju in na mm-hmm. a ko tamaroden dɔ kari mm-hmm. jibila nana fɔ mariyama ko ɛ e ma tamaro jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa dɛ a taara i bolo da tamaro la a bolo tuse tamaro ju la a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye

kira kun bɛ kutuba kalan mhm. a kun bɛ kutuba kalan tamaro gungurun de kan allahu akbar jala gungurun de ye mɛ tamaro mhm. o kɔfɛ mhm. kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bilalen bɛ a tɔgɔ ye di kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili hmm. o dama tɛ mhm. abu lahabi musonin min bɛ jahanama kɔnɔ mhm. ah? mhm. umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidi ha hablu min masadi o hablu min masadi dafu ko tɛ o n ko tamaro fu de ko don Mm, mm, mm, mm, mm. allahu akbar tamaro ye fɛnba de ye fɛnba don den min jiginna Mhm, n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye Mhm. diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ Mhm. a hakili ka ja Mhm. n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na Mhm. a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i sen bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn Mhm. san'a ka dumuni dumuni wɛrɛ dun awɔ soli kɛ kira kan siɲɛ saba mm. tamaro den kelen na mm. i k'a tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la mm. kana nasi d'o ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ tamaro ye fɛnba de ye mm-hmm. i ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn mm-hmm. den kɛmɛ ani tan ni kelen mm-hmm. kana jɔn a la soli min ka nɔgɔ i ma mhm. o tamaroden kɛmɛ tan ni kelen o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye soli kɛ kira kan mhm. i bɛ tamaroden kelen ta mhm. i b'a bila i bɛ tamaroden kelen ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila fo tamaroden kɛmɛ tan ni kelen n'i tilala fara ɲɔgɔn kan i ka dugawu kɛ i ka tamaro nin minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bi weleli kɛ a an karamɔgɔ an ye dɔgɔ kɛ ni ko in gɛlɛyara mhm. papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bi yɛlɛla ji sanfɛ mhm. kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degere min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra mhm. tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli man ɲi galo don i bɛ tamaro in saraka kuwa n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli man ɲi galo don hmm. n'i bɔra yan hmm. i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka sɔlatuli fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma hmm. o sɛbɛn siɲɛ saba dɔrɔn aya dɔ bɛ yen mhm. sɔli siɲɛ saba kɔfɛ mhm. arabana fitaha bɛyinana wa bɛyina kawmina bilhaki wa anta kayuru fatihina mhm. o sɛbɛn siɲɛ saba i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko mhm. siɲɛ saba mhm. ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ saba mhm. sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don tɛrɛma faamu de ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli ye a tan ni wɔɔrɔnan ko a bɛ kɛ sababu ye mhm. ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ kelen mhm. ala yɛrɛ b'a k'i kan siɲɛ tan ah. a tan ni wolonfilanan don sababu zakatul musalli mhm. wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya mhm. k'i kɛ maa barikama ye mhm. k'i ɲɛ mhm. sɔli de don adamaden hmm? kan ka jaga min bɔ sɔli de y'o jaga ye o ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don o ee an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale numanfɛ galaka la wa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ migitana site la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek madu kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la u ye question di seyina ali ma don dɔ mhm. ko mɔgɔ dɔ bɛ yen mhm. musoya b'a la mhm. cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don ou bien muso don ah, seyina ali ko u ma ko a y'a galaka kɔntɛ ka lajɛ mhm. n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni naani ye mhm. muso don mhm. mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni saba ye cɛ don parce que cɛ kininfɛ galaka o ye tan ni fila ye numanfɛ galaka o ye tan ni kelen ye parce que tan ni fila kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye mugan ni naani ye cɛ ta ye mugan ni saba

mm. kana maga a la mm-hmm. f'i k'a furu siri mm. an ba hawa furu sirila a mm-hmm. eh, furu nafolo mm-hmm. i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna mm. k'a furu nafolo tun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de ye an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan mhm. fɔlɔ mhm. ala ka sɔrɔ k'a fɔ o tuma na a dagar'i ye hmm. o de la mhm. n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan furu laadaw bɛ taa caya hmm. fɔ hali cɛ n'a fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kuma bɔ n'o ye mm, mm. or que kira delila ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la eh, mm. fatiya kelen ka taa bila waladɔɔlina na o de ye kɔɲɔbon kɛ tile wolonfila ye o anw ye kɔɲɔbon tile wolonfila kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ finɛtiri fɛ Hmm. c'est-à-dire n'i ye muso furu hmm. muso donn'i ka so hmm. dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a b'e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kalan fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimasi alhamdulilayi rabili alamina a bɛ n'o kalan ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kalan tarata maliki yomidini a b'o kalan kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o o y'a kɛ tile wolonfila de ye hmm. maa min y'o kɔɲɔbon kɛ tile wolonfila hmm. kafe ji min ni miziki sumanen mɛn hmm. mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tɛrɛma faamu de mais kira ye muso di cɛ ma mhm. ko hali ni nasɔngɔ tan ni eh, a tɔgɔ di furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya ko nin na mhm. fatiya kalan mhm. o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi bi seegin ani sagajigi kɛmɛ ni muso ko o furufɛn minnu filɛ o ye ne de ta ye mhm. n yafara a ma tɛrɛma faamu de mhm. kumana a ye waa fila dɔrɔn minɛ ne yafara mhm. hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ fila ye n bɛ sigi i kun na a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye tɛrɛma faamu de mɛ kuma bɛ yɔrɔ min na

hmm? Hmm. mɔgɔ bɛ soli kɛ kira kan hmm. fɔ e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tɛrɛma faamu ah, ni pɔnyi ka di cogo min na wulibali don dɛ walawala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan soli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakinatu n'o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan soli tɛ

kira bɔra so kɔnɔ an ba ayisata kun bɛ to ka ala kira kunbɛn mhm. a b'a kunkolo ta k'a da sen na mhm. a ye ayisata kunkolo lajɛ ayisata ye kira kunkolo lajɛ mhm. a ye siden tan ni kɔnɔntɔn jɛlen de ye a ko mun y'i si jɛ ah. kira ko a ma ko taamalitu ani maani badil ayati fi kitabillah

bɔn ko mɔgɔ min bɛ kira kan soli kɛ mm-hmm. ko o lahara jawuli n'o masiba mm-hmm. ko e ti dɔ y'o la mm-hmm. buru bi fiyɛ dɔrɔn k'an ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ dɛ hmm? a ma nɔgɔ o a ma nɔgɔ lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma mm. ne den de i ye ne de y'i balo diɲɛ kɔnɔ mm. n dontɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ mm. o fara n ta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ne jeni i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔ filɛ ala kana an ta kɛ ten bɔn o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ soli kɛ kira kan ko kira kan soli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ n'a fɔra ko polisiw bɛ da la Ah, i taara dɔgɔmuto kangari o bɛ yen mhm. hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu ko nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kamakama cogo kɔni o tuma hakili se ka sigi bɔn kumana ko mɔgɔ min bɛ kira kan soli kɛ kira kan mhm. ko a tan ni kɔnɔntɔnnan mhm. a bɛ lahara jawuli n'a masiba a mhm. b'o nɔgɔya a mɔgɔ ma a mugannan dun ha sababun li tazkiratil abdu lima nasiya anhu kira kan soli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kira kan soli de bɛ na n'a ye nin kabakoba de ah, e k'i da ka sunɔgɔ mhm. sugo dɔ nan'i ma mhm. i ma sugo in faamu mhm. a ah, ne yɛrɛ sugora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a a y'a yɛrɛ don jirala ne nana surɔ jumɛn de don ɛ eh, i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o de ye kira kan soli ye soli kɛ kira kan dɔrɔn siɲɛ saba sani tile ka bi o sugo in kan kɔnɔ o bɛ segin i ma sugo dama tɛ dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye mhm. a n'i taatɔ ye mhm. eh, eh, nin dugu in na n'i taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i ba ah ci yɛrɛ de fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna mhm. i jɔ ye soli kɛ kira kan siɲɛ saba o ci kɔnɔ o bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago bonya b'a la Ah, an bɛ dugawu kɛ ala ka limaniya d'an ma ala k'an sago d'an ma ni ala sɔnna sigi naaninan na an bɛna daminɛ siɲɛ mugan ni kelennan na ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni hali bi ala ka limaniya d'an ma an bɛ dugawu ni barika da kɛ i ye kosɛbɛ courage b'i la kosɛbɛ bon comme aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la n'i wulila ka na cogo cogo n'i nana so falen sɔrɔ jama na mm. ni ne ye wajulu de kanu mm-hmm. salon falen don mm-hmm. mais ne ma moriya kanu i m'a faamu dɛ ni ne ye moriya kanu mm-hmm. ne ka salon falen bɛ cogo min na ne bi a ye ne ka wari kɔni a bɛ bila bariko kɔnɔ donc ne ye nin de kanu o de kosɔn n'i nana waati waati n bɛ jama to yen n bɛ i recevoir n'i y'a ye n bɛ i recevoir don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don i ni n bɛnna o don n taatɔ don wajuli yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne ti foyi bila ala ka diinɛ laseli ɲɛ n'o tɛ salon falen don mais o ti n ka sira ye quoi o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ eh, hami min b'i la ala k'a nɔgɔya arajo so ye ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ lidɛri cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka perezidanba la n'o ye sɛki sɛrifu usumani madani ayidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye farigantɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni tanga kɛ an karamɔgɔ bɛdi tali an b'a fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in kan don o don k'a ka dugawu kɛ konate ye hali bi ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka perezidan ma eh, maki ba ah. an bi u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basigi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waleɲuman dɔn minnu kun b'a la k'an lamɛn aw tulo garisigɛ kɛra min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kansɔlibaa ma diɲɛ ani lahara ala subhana tala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kansɔlila ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati na an ni maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo o y'an karamɔgɔ shɛk mamadu konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala tala fɛ yarabi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kansɔlilaw kan k'a deli ala subhana tala fɛ

76 16 62 38 an b'aw fo ni k'aw waleɲumandɔn aw ka tulomajɔ la ala k'an bɛn kɛnɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mɔgɔ min ye jɛmukan in labɛn k'a di aw ma aw denkɛ n'aw ka kalanden malik bokum sɔli ala muhammad